ndikupatsani nonse abwenzi oonera mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ambuye akudalitseni mochuluka kwambiri chifukwa cha nthawi yanu imene mmayipereka kwa Ambuye kuti mukhoza maonera mauthenga ngati amenewa. Ambuye akudalitseni mochuluka. Musakhale akumva okha, Baibulo ikutelo ku Yakobo, koma akuti mukhale akucita mau a Mulungu. Mulungu amafuna anthu a mtundu wotelowo. Akuti anthu amene amamva koma osacita, akuti ni anthu amene amakadziya, ali ngati munthu amene adziyang'ana pa kalilole kapena pa gilasi wake, ni kucoka pamenepo n'kudziiwala amene amaonekela. Nichimodzi-modzi ni munthu amene amava koma osachita. Amava nikudzizindikila koma akachoka paja osachita mau a Mulungu. Ndiye ife tisakhale ku chimenecho. A Ambuye akudalitseni. Tisanafike ku mau tipemphele. Atate wathu wakumwamba, tikuyamika tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsa iyi, iyo tikavenso kuchokera kwa inu. Lolani Mzimu wanu Woyera abwere, ayankhulani china chake ku miyoyo yathu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. 15 kumatsika mmusi Bible likuti ndipo anena nawo mukani ku dziko lonse lapansi lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse 16 amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa koma amene sakhulupirira adzalangidwa. 17 ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira. M'dzina langa adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatola njoka ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka, adzachira. Chandamale chathu chili pa vesi ya 17 yomene akuti adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano. okhulupirira dzina lake la Yesu Khristu akuti adzayankhula ndi mayankhulidwe atsopano. Ndiye pamene tawerenga apa abwenzi timafuna titengepo phunziro la choonadi cha malilime. Timafuna tionepo za nkhani ya malilime. Malilime ni chiyankhulidwe chatsopano monga mene tawerengamo mwachidule. Aleluya! Eya, ndipo nthawi ina ndikumbukira ndikamawerenga Baibo, kapena mu Baibo mu Ambuye Yesu Kristu anayankhulapo chilankhulo chatsopano ali pa Gologota paja, ali pa mtanda. Anena kuti, Elai, Elai, lama sabakatani? Aleluya! Anthu sanamvetse kuti ni chiyani. Ena amaona ngati kuti aitana Eliya kuti abwere adzamthandize. Koma ayi, chinali chabe chiyankhulidwe chatsopano, anali malilime. amene amatanthauza kuti mulungu wanga mwandisiyiranji aleluya ndiye uh, tionamo zinthu z- zambiri zingapo m'malilime kuti kodi malilime amachitika bwanji amayankhulidwa bwanji haleluya kodi malilime ni umboni wakuti uli ni mzimu woyera kapena udapulumutsidwa mmene tikhala tudutsa mphunziro limeneli tikhala tuona mafunso ngati amenewa ali nkuyankhidwa Nanga malilime amayenera ayankhulidwe bwanji mu mpingo? Aleluya! Ndiye tamva kuti amene akhulupirira dzina lake akuti zizindikiro zidzatsatira molinga ndi ku Mariko 16 kumeneko. Kwina kulikonse kumene okhulupirira dzina Ambuye Yesu Khristu amakhala tikamawerenga Bible, ngakhale lero lino, aleluya, zizindikiro zimenezi zimawatani zimawatsata. Ndipo china cha iwo nchakuti adzayankhula ndi chani? Ndi zilankhulo zatsopano. Aleluya! Ndipo tinawonadi a, okhulupirira amenewa oyambirira ku Tsiku la Pentekoste limeneli, aleluya, kuti ziyankhulo zatsopanodi zinawatsata pa Tsiku la Pentekoste pamene. Vesi 1, Machitidwe 2 vesi 1 akuti, Ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pa malo amodzi, 2 ndipo mwadzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo, yolimba, nadzaza nyumba yonse imene anali kukhalamo, 3 ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanika onga a moto, ndipo unakhala pa iwo wonse wayekhawayekha, 4 ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera, nayamba kulankhula ndi malilime monga Mzimu unawalankhulitsa. Ndiye awa a, ni abale. amene anali pa chipinda chapamwamba chimecho analipo 120 ngati si 40 ngati si 140 aleluya atasonkhana pamodzi anali kuyembekezera lonjezano limene ambuye yesu khristu anapereka ku luka 24 kuti akakhale kaye pamwamba adikire kaye mu yerusalemu kufikira atadzazidwa ndi mphamvu ndiye nthawi imeneyi kuti mphamvu imeneyi inadza mwadzidzidzi aleluya mwamkokomo ngati mphepo yochokera kuti kumwamba nadzaza nyumba ija imene anali kukhalamo. Ndipo zitatero akuti anaonekera kwa iwo malilime ogawanika onga amoto, ndipo anakhala pa iwo yense wayekhawayekha. Akuti mmene muja anayamba kuyankhula malilime. Ndipo Bible verse 4 ikuti ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera. nayamba kulankhula ndi malilime ena monga Mzimu anawayankhulitsa. Ndiye tikuona chija anayankhula ku Marko 16 kuja Ambuye Yesu Khristu ku vesi 17 chikukwaniritsidwa apapa. Aleluya! 17 ngati si 18 tikuona pamene papa akuyankhula ndi malankhulo ena monga mzimu ukuwalankhulitsa. Ndiye Baibulo likuti chiyankhulocho umayankhulitsa ndi mzimu wa Mulungu, mzimu woyera umene unatsika pa tsiku la Pentekoste paja. ni umene umayankhulitsa aleluya ndiye abwezi anga amene mukuonera munthu amayankhula mwa- malilime mwa mzimu wa mulungu si chinthu choti umachita opanga pawekha mwathupi kapena kuganiza kapena uchitira opitira ku sukulu ayi ni mzimu woyera amabwera yekha amakuyankhulitsa chinthuchi Aleluya! Umayankhula pansi pa inspiration, pansi pa kudzoza kwa Mzimu Woyera. Si nkhani yonena kuti muzichita opitira ku sukulu, machita ophunzitsana, tima studies, tima tutorials. Sizikhala mwa choncho ayi. Ni Mzimu Woyera amene amakuyankhulitsa. Mukadzaona anthu achita ophunzitsana kuti timate, timati baba, bo, timate, timati baba, baba, bo, timate, kenako basi, kenako basi wapita. Ayi. Mudzangodziwa zoti pali vuto ndi malilime amene. Koma malilime a pachiyamba pa tsiku la Pentekoste, anthu anayankhula mwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera utagwa pa iwo, anayamba kuyankhula chilankhulo chachilendo chija. Aleluya! Ndiye malilime amachitika mwa choncho, abwezi. Aleluya! Ndiye um, malilime amenewa ti atayankhulidwa chonchi tipitirize vesi ya 5 yakuti koma anali m'yerusalemu okhala kwa ayuda muna opembedza ochokera ku mtundu uliwonse pansi uh, pa thambo akuti anthu ochokera madera osiyanasiyana nali ku yerusalemu kumeneko Amuna anabwera kuti adzapembedze ku Yerusalemu. Vesi 6, Koma pochitika mau awa, unyinji wa anthu anasonkhana, nusokonezedwa popeza yense anamva alikulankhula m'chilankhulidwe chake cha iye yekha. Akuti anthu awa osiyanasiyanawa anabwera ku Yerusalemu kudzapembedza kumeneko. Akuti anadabwa poona kuyankhulidwa kwa malilimeko. chifukwa chakuti iwowo amawava anthu aja. Aleluya! Wina aliyense mu chiyankhulidwe chake amava zimene zimayankhulidwa mmalilime aja. Aleluya! Malilime amaperekedwa kwa ife kuti tive uthenga wina wake. Ni Mulungu. Si zinthu zongomabaladibashikapo zoti suzidziwa. Malilime ni chiyankhulo ndithu, koma chimakhala chachilendo. Aleluya! Ndiye vesi ya 7 yakuti, Ndipo anadabwa onse nazizwa, nanena, Taonani, awa onse alankhulawa sali a Galileya kodi? Ndipo nanga ife tibva bwanji yense m'cilankhulidwe cathu cimene tinabadwa naco? Ndiye anthu aja amadabwa kuti anthuwa ni a Galileya, koma ife tikuwamva m'cilankhulidwe cathu, zitheka bwanji? Zidali munthu ngati ine onena kuti sinidziwa Cichaina. ndiye mchayina akubva chitchainizi kuchokera mwa ineyo aleluya ine sinidziwa chitumbuka koma mtumbuka numanibva bwino lomwe nuyankhula chitumbuka aleluya anthu aja amankhula ziyankhulidwe ni agalileya koma amankhula chigiriki amankhula zilankhulo zosiyanasiyana Zoti sakuzidziwa sanaziphunzire zilankhulozo. Nkhani ni Mzimu Woyera amene amayankhulitsa chifukwa Mzimu Woyera amadziwa ziyankhulo zonse zili pano pa dziko lapansi. Aleluya! Ndi adadzoza iwowo a, pa tsiku limene la Pentekosto na amene amaya, ama, amayankhulitsa ziyankhulozi kuti mpakana anthu a mitundu yonse yosiyana amadabwa Kuti anthuwa n'a Galileya ayankhula cha, chi bwanji Chigiriki? Aleluya! Ndipo nanga ife bwa, ife timva bwanji yense mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho? Wina aliyense amamumva mchilankhulidwe chake chimene anabadwa nacho. Aleluya! Nde munali uthenga mmalilimemu chifukwa amamva, ni chilankhulo. chimene malirime ali. Koma ena inu mmangoyankhulapo mmangobwebwetako zimalirime osazidziwa. Muzisamala kwambiri zedi. Malirime ena adzakulumikizitsani ndi ziwanda chifukwa satananso naye ali ndi malirime ake abodza. Aleluya! Ndiye a, malirime mukakhala mu mtchalitchi, iwo pamayenera kuti pakhale munthu womasulira. Aleluya! 1 Akorinto 14 kumeneko, Baibulo likutero. Paulo amene akuti chipembedzo chitike molongosoka, 1 Akorinto 14, ah, kuyambira vesi ya 27. Pali mawu otsogola akuti chipembedzo chitike molongosoka. 27, ngati wina alankhula lilime, achite ndi awiri, koma oposa atatu iyayi. Ndipo motsatana ndipo mmodzi amasulire. Akuti malirime akachitika mu mpingo, akuti achitika awiri, anthu awiri achite, motsatirana. Aleluya! Vesi ya 27 ikutero, akuti, Ndipo mmodzi amasulire, wina akayankhula lirime lija, wina atani? amasulire, kuti lirime likuti chani. 28, Koma ngati palibe womasulira, akhale chete mu mpingo, koma alankhule ndi iye yekha ndi Mulungu. akuti, Ngati wina samasulira kuti akhale chani akhale chete mu mpingo chifukwa zibweretsa zisokonezo. Anthu samva, Aleluya! chimene chikuyankhulidwa chifukwa malilime ni ziyankhulo za zilendo zoti anthu sakumva. Koma pakakhala pa gulu la anthu osonkhana wina akankhula wina atani amasulire. Ndiye malilime ali mwachoncho akuti koma ngati sapezeka kuti akhale payekha mwina pena pakamangiridwe ndi mulungu koma malilime amakhala mzimu woyera amene wakuyankhulitsa amabwera ndikuyankhulitsa zinthu atakudzoza aleluya nikumbukira abale ena amandipatsa umboni amati uh, sister ena atakhulupirira uthengawu Aleluya! Atakhulupirira uthenga kumene ndinapeza zoona kuti ah, amati kazi naje ku Mozambique koma si ku Malawi kuno kumene. Nde ali kumene kuja anakaba dowe mmunda mwa anthu. Ataba dowe uja kuti potuluka anali kucheuka cheuka kuyang'anayang'ana kuti kodi anthu sakundiona pamene amapita. mudziwa mmene wakuba amene amakhalira nde asisiwo anali atambereka mwana oti sanayambe kuyankhula atacheukacheuka anaona zoona kuti kulibe wina aliyense amene akuwaona ndiye pamene ankapita kumanyamuka ulendo wawo kuti azipita mwana uja chodabwitsa nchakuti anayankhula akuti nanga kumwamba mwayang'anako chifukwa inu mwangoyang'ana uku uku uku ni uku koma kumwamba mwayang'anako Ndiye chinthu ichi chinawadabwitsa asisiwo, kuti Mwana wosankhula wankhula bwanji. Aleluya! Ndiye ameneyo anali Mulungu Mwiniwake, Mzimu Woyera anabwera nkumuyankhulitsa Mwanayo, Mwana wosankhula zinthu zoti sazidziwa, chilankhulidwe choti sanayambe wayankhula nkumuyankhulitsa. Aleluya! Kuti Kumwamba mwayang'anako? Chifukwa Mulungu amamukonda mwana Wake wamkaziyu, kuti asamutani, asamuchimwire. Ndiye inu amene mmachimwa mmati muchita zinthu zamseri, kumachita ziwembu zamseri, kumakhala moyo wa zibwenzi wa zigololo mwa mseri, namakhala ngati kuti ndinu akatswiri mubisala, koma kumwamba mmakubisala? Chifukwa pali diso limene limaona iweyo. Aleluya! Koma Mulungu akupatsa mwayi lero lino kuti akhoza kufufuta mbiri yonse ya moyo wako, ngati ungalape ndi kubatizidwa mu Dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuti machimo ako akhululukidwe ndipo mulungu ali wokonzeka kupatsa mphatso ya mzimu woyera monga mwa malonjezo ake a ku Machitidwe 2 vesi yake 38 kumene aleluya ndipo mzimu woyerawo ukabwera nthawi inayake munthu umatha kukhala osankhula malilime koma uli nawo mzimu woyera umene aleluya Eya, ukhoza kutheka kukhala ndi mzimu woyera osayankhula malilime ndithu. Nanga uchitodzikakamiza kuti uyankhule malilime umayankhula ngati mzimu wakuyankhulitsa koma ngati sanakuyankhulitse basi si, koma sizitanthauza kuti ulibe mzimu woyera. Aleluya, ukhoza kukhala nawo mzimu woyera nuyankhulanso ndi malilime. Ndipo kuyankhula ndi malilime sindiye kuti ni umboni umenewo wakuti iweyo ndiwe Mkhristu. Chifukwa ambiri opembedza amakhazika pamenepo kuti ngati uli Mkhristu uyankhule ndi malilime basi. Ayi, malilime ndi mphatso chabe. Aleluya! Anthu ena amayankhula malilimewa koma mu kuti muone moyo wao na Satana mkati mwao. Amachita zigololo, katangale, na kuba na atambwali koma akatayankhula malilime abalabashika. Iii! Aleluya! Malilimenso akenso ngati amenewo opanda tanthauzo. Aleluya! Ndiye malilime amayankhulidwa mwa Mzimu Woyera. Aleluya! Ndipo malilime si umboni wakuti uli ndi Mzimu Woyera. Munthu ukhoza kukhala ndi Mzimu Woyera wayankhula malilime osakhala ndi Mzimu Woyera wayankhulanso malilime. Zili ngati sapato ija ili ndi lilime, koma lilime lijali si nsapato. Lilime lija likhoza kuduka, sapato nukhalapobe.